agoa imf credit facility world bank ikuyenda mwapendapenda usaid inabwerera kwawo anachita ban ma scholarship ngakhale passport ndaona posachedwa america yapereka warning pa nkhani ya zikwanje mafunso ndochuluka ndi chifukwa chani donald trump akudana ndi mcp mbuyomu amacheza bwino ndi mutharika

katundu wakwera pamsika banja limodzi likuononga 1 miliyoni pa mwezi madona ndokwiya kwambiri chifukwa akatumiza ndalama jairosi akubisa kunja akuluakulu 2018 donald trump anachita recognize maiko 4 ku africa ghana kenya egypt ndi malawi mkazi wake melania anayenda maiko onsewa kupanga donate ma secondary school koma ulendo uno wapanga recognize maiko 6 senegal mauritania gabon ghana liberia egypt chodabwisa kwambiri malawi ndi kenya wachotsa inu mukudziwa kuti ku kenya akuombera ochita mademo ku malawi akutumiza anyamata azikwanje president kumachita fund anyamata azikwanje kumamenya amademo donald trump akuona zonsezo 2018 anachita recognize malawi ndi kenya anapereka 250 secondary schools ku dziko la malawi koma ulendo uno sakuchita recognize akunena kuti iwe chakwera ndi chigawenga unapha saulos chilima ukutumiza anyamata azikwanje corrupt leader akupulinta ndalama ku reserve bank ndikumagawira mafumu ku state house mapeto ake chilichonse chikwera pamsika ndiye wina ku malawi kuno akuyima pachulu ndikumanena kuti boma ndilomweli katundu wakwera mtengo forex kulibe shuga amene akusowa 2020 anatiuza kuti ndikalephera kukwaniritsa malonjezo ndizapanga resign amalawi akudikira kuti apange resign from nowhere akupha chilima anapita ku parliament ndikumanama kuti wamanga nyumba za polisi ku likoma phalombe ndi nsanje analonjeza kuthana ndi katangale koma kuchita zosemphana mwachitsanzo uladi mussa amagulitsa mapasipoti kwa mafolena prince kapondamgaga anaba 800 million ndi sattar anawakhululukira ndalama zogulira mankhwala azipatala fetereza wa sabuside makontrakta omanga misewu sakulipidwa ndalama za tollgate ku nocma mera escom mabiliyoni akusowa inu mukudziwa kuti 2022 jairos chakwera anasaina 6.8 billion dollar bridging foundation anatiuza kuti ndalama zimenezi amangire factory ya fertilizer twin tower ku lilongwe mphamvu yopanga magezi komanso university koma mpaka lero kuli zii jairos chakwera akulipira anyamata azikwanje anapha saulos chilima ku chikangawa ndiye pamene tikuvota pa 16 september amalawi akusaka mayankho pa nkhani zimenezi akuluakulu history is the best teacher

Thumba la feteleza 50 kg lija nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4000 mkanthu kodi pamene pasi pali bwino kodi mukunimva ine kumtengo uko eya namumva wina akuti "Eh, koma pomwepo koma pomwepo koma pomwepo ati utsogoleri ndi ofunika basi ngati yonyamulidwa pano pakasungu pano kumapita ku lilongwe woyendetsa nkukhala munthu woti sakudziwa basi ichita ngozi mosakhalitsa izingosweka driver amene ali patsogoloyo komanso ndi amene akumthandizira driver tipa mtsogoleri nkhani ndi utsogoleri ndi zoona zimene mukunenazi koma ngati mtsogoleri akulandira katangale nanga dziko lita mtsogoleri akatenge ndalama kwa amwenye nanga dziko lita ngati purezidenti ndi amene akuchita nawo zakatangale ngati nduna zake zimene zikuchita nawo zakatangale ndiye nchifukwa chake tsiku sili kusintha tikathane ndi katangaleyi bola mutharika yemweyo ine sinagwirepo ntchito kuboma kwa kulikonseko ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiku Dr Chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. Ine sinali ni makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa Assemblies, ndiye tidadzachoka kanthawi mpingo uja wakhazikika chifukwa ife timathandiziranso ngakhale kumanga tchalitchilo umathamangitsa matope uh, ni mahwilubala